Uh, my brother the Martin Ilo, my Lords spiritual and temporal. Ndị be anyị ekele m unu. Ndị nne mama. Ekelekwe m unu. Ana m ekele ndị be anyị ka ha si akwado m for the past eight years or seven plus years. and mụ adị happy that that support ha na-enye m adịghị in vain mgbe anyị nọ na be anyị for a good number of years ndị be anyị na-ana azụ ị na-agụ Greater Awgu o nweha onye ma maka ya anyị enwego representation

is to terminate this contract, I will be the happiest person for it. The minister did. Within two weeks, they re-awarded it to Setraco. Unu na-anya kịta, unu na-anya kịta, a na-alụ ya n'ụzọ Mmaku, na-alụ ya na-agbado Oji, and a ga-reconnect Oji na Awgu, wee connect anyị from Agbogugu, passing Awgu Orie Awgu connect anyị back for the first time in 30 years because na ọ ga-end na Lokpanta the bridge gbajiri ebe ahụ a ga-edozi ya we are doing this because na anyị ma na Oji na Aninri na Awgu bụ ofu anyị enidi ha ihe anybody ha bịa tinyere anyị bank even appreciate the effort of the diocese with their own bank but we need our people to be connected I need ndị be anyị dị na-ejekọ ọnụ and that was an agenda I set and I'm happy na anyị na-eme achieve then afụ m ụzọ si Inyi Nkwọ Inyi wee jewe Ufuma for a long time alụrọ ya but today the contractor na-alụ ya nọ ebe anwa the communities so i si Anambra pụta ị bata Enugu steeti anyị ncha na-emekọ as ụmụnne eventually the the Orie Awgu will be a daily market because ndị be anyị ga na-connect
for this beautiful Prince Martin Ilo.

For Senate, representing the APC for Enugu West, Mrs. Juliet Ibekaku, you're welcome. Greater Awgu kwenu! Greater Awgu kwenu! Otito dịrịnụ Jesu! Akwụ m ebe a na-agwa unu na ọtụtụ ihe emebigo na Greater Awgu ma ọ bụrụ na unu nye m nkwado na ihe izizi m ga-eme bụ ka m je dozie ọtụtụ ihe mebiri na Greater Awgu today anyị na-ekwu na ụzọ emere award na Greater Awgu from Oji to Awgu when I get to Abuja People will go to prison for not prosecuting that, uh, that project. Alụrọ ụzọ alụ and the, the project is being re-awarded and nobody is facing EFCC for it. In Greater Awgu, anyị nwere ụmụ nwoke nwee ụmụ nwanyị. First agenda in Abuja is to know what happened to that project and people must answer for it. second one bụ na infrastructure ada arụ ọrụ na Greater Awgu ga-arụ ọrụ because even here that we are having this interaction they've not had light for one year in the whole of Awgu NA and we are talking about infrastructure first thing I will do when I get to Abuja is to ensure na ọ bụrụ na enwere reason ọkụ ejirọ enwu na ọ ga-enwu that is representation ihe ọzọ m ga-eme ma m je Abuja bụ na ụmụ nwanyị anyị na ụmụ anyị na-anwụ every day because no hospitals are working in the whole of Greater Awgu

kedu otu anyị ga-esi mee ka skuul anyị ghara ịdị ka ebe ebe ndị gbara ọsọ Biafra na-anọ ọ bụrụ na afụ praịmarị skuul anyị that is what a representative should do I should I will support legislation that will make it possible for our women

unu amarụ m unu abịa na be m aga m abụ a representative of Greater Awgu that will have town hall meetings and ask the people what are your needs kedu ebe ugwu unu ọ bụrụ ọ bụrụ na unu enwerọ mmiri m je butara unu solar power street light unu abụ ndị abalị dị egwu what you need is water What you need is good schools. What you need are roads. Ihe unu chọọ bụ naanị nri na akwala unu ụzọ ebe unu na-akọ rice. A ga-akwala unu ụzọ ebe unu na-eme gịnị ebe unu na-akọ rice. Ọ bụzi ị je ịkọ rice ọkada eburu gị ị daa n'ụzọ. I will support legislation

that am I now a legislator? After eight years of my stay in Abuja, I will say that one of my accomplishments bụ na m kwụrụ ndị mmadụ ụgwọ WAEC. I will not be that kind of legislator. But even as a private citizen, ọtụtụ n'ime anyị na-akwụrụ ndị mmadụ ụgwọ WAEC achievement ịkwụ ụgwọ WAEC achievement Daalụ

and anyị ga na-ekene our Lord Bishop and the Reverend Fathers wepụtara time ha taa ihe a chọọ ịgwa unu bụ na over the past 16 years anyị nwere ofu onye na-represent anyị na Enugu West nke a bụ nke izizi mmadụ na-apụta ịzọ ihe wee sị na ọ na-ewepụta manifesto ekwugo m ihe m ga-eme ebe a and ihe m sị na m ga-eme bụ ụzọ ihe ịmụ and nwanne anyị nwoke bụ Ben Martin Ilo emetụrụkwa ụfọdụ ha aka nke izizi bụ na ka anyị na-agagharị na-akpagharị ihe ndị mmadụ na-agwa anyị ndị nne ndị nna na ụmụaka nọ n'ime obodo ha sị anyị na ha na-achọ ọrụ

ọ gịnị kpatara ọ bụdụ na alụ alụọ na ndị nọọsụ na ndị dọkịta anọrọ n'ụlọ ọgwụ anyị agago to so many villages obodo niile anyị gara a pụta e gbochie ụlọ a sị na ọ hospital ọ gịnị kpatara ya e kwuru okwu ụzọ ebe a ọ gịnị kpatara na e wepụta ego ka e wee lụọ ụzọ a naghị afụ ya ọ bụrụ na akpa anyị niile anyị nwere Enugu steeti anyị nwere allocation

to improve this situation. ọ bụrụ na m nwee opportunity nke m ma na unu ga-enye m ije Abuja je represent anyị ihe izizi m ga-eme maka abụrọ m abụ gọvanọ ma m ruo ebe a ihe m bụ legislator I will support aga m akwado iwu ga-eme ka e nwee hospitals na-awork in every

If the hospitals are working, you don't need medical outreach. Let our cottage hospitals work again. APC, as with me as candidate, will make that happen in Great Hope. nke izizi bụ na ekele m gị maka kwestion ịbịa ịyọ ndị mmadụ vote. Listen to understand what he's saying to us, please. Biko, I'm ịyọ vote. the first thing anyị ga-ekwu bụ ikwu eziokwu ọ kwa ya and ị kwesịrị ịma the difference between ihe steeti na-alụ and ihe federal na-alụ sometimes ị nwere ike detuwa ihe ị ma-achụkwutenwu for health, health uh, uh, for hospitals I know the state government is intervening in the joint hospital. Ọgwụ. I dey sure na various health clinics including including in Kedema, my community na work. And to bring attention to our health challenges, we know na ndị be anyị na-asọfa ha na-ayị ahụ and that is why the federal institution dị na be anyị bụ eh, eh, University of Nigeria Teaching Hospital I had to intervene through them ka e mee emergency and intervention na cottage hospital Nenwe and ebe anwa ka e si treat 6,000 people from our place e si na medical outreach or intervention from University of Nigeria Teaching Hospital abụrọ what you want to do mgbe o luelu ị nalue ị sị ndị be unu ha ejena mana ọ dị m ụsọ na 6000 people jere ya na be anyị na ha dị comfortable o nwere nwaanyị gụnyere m egwu maka na a wara ya anya ọ na-afụzi ụzọ sị ka ya fụkene Tobi a na-eme ihe a ekelekwa m Thank you. ihe dị na hospital a bịa na federal gọọmenti o nwere nke federal gọọmenti na-eme so my brother Tobi ekwetachara m n'ihe ị na-ekwu federal gọọmenti aga ebe anwa ka ndị National Assembly na-aga nwee bọjetị ha na-eme for federal hospitals and so ihe anyị ga-ekwu bụ na anyị ga-ejekwa mgbe anyị jere national ka anyị yọọ ndị federal gọọmenti ka ha webata ihe ndị nke adịrọ be anyị nke kacha njọ bụ ihe gbasatalụ maka federal gọọmenti ga-alụ hospital mana steeti ka a na-asịzi ha weta dọkịta na nọọsụ ga-enyere anyị aka maka na ọ hanwa ga-akwụ ụgwọ e nwezie nsogbu anyị nwa bụ ndị nọ ebe anwa ejee yọọkwu federal gọọmenti nyekwa anyị ego ka anyị wee weta ego ga-enyere ndị be anyị aka ka ihe a fada gwara anyị otu e si agwọ ọya ọya na-aya ụmụ nwaanyị ọya na-aya ndị nka kedu ka anyị ga-esi wee dozie ya bụ hospital ka o wee rụọ ọrụ ọfụma ndị be anyị bikonụ o nweghị ihe melụnụ nke menụ bụ na o nwego ndị chịrịnụ ihe anyị ga na-ajụ ha kedu nke unu mere ọ bụrụ na anyị afụghị ihe ha mere biko ka anyị bidoro ndị ọzọ ebe anyị agba nnọ n'ụdị afụfụ a for 16 years e mechakwa ebidokwa n'isi na-atakwa afụfụ ọ dịkwa anyị ka ọ dọrọ isizi kịta na anyị ga-anwakwa onye ọzọ ka o wee metụkwa ihe a na-enye anyị nsogbu ebe anyị ga-arụ n'ụwa The question

biko my brother and my friend Tobi sị ya a bịa be Chi ikwu okwu e kwuo eziokwu abụ m onye Adu Achi na Oji River local government area skuul nọ na my

PDP achịga Enugu State 20 years. Nothing. Our schools are worse than they were before they came. Biko onye rigide ofe egwusi ọ bụrụ na ọ ga- ọ na-asa ya afọ ọ na-eme chenji. Ndị Greater Awgu anyị ga-echenji nụ. Eh? O nwere any skuul a na-alụ anywhere. Your Lordship, may God bless you and bless you and bless the Catholic Church. If not for the Catholic Church, ọ nwerọ school na-aga aga in the state. Okay, onye si na elu na nna gọvanọ Ugwuanyi na-arụ new schools ya ziga nwa ya na gọọmenti school ya ziga nwa ya na primary school for the state government ana m eje na national assembly ka anyị yọọ ndị gọọmenti federal

eziokwu kwenụ debe anyị gekwenụ ntị o. Ee, geenụ ntị geenụ ntị eje m kampen n'Adụ Achị eje m kampen n'Adụ Achị nwanne nwanne ụnyaa nwanne m nwoke a na-akpọ Manfred si the same place with Martin Ilo who is my good friend na campaign ground anyị nọ na ya ka Manfred wee na-alụ aka the primary school gọvanọ Ugwuanyi na-alụ as I'm talking now n'ihe mere n'ihe edukeshọn m na-ekene gọvanọ Ugwuanyi for intervening na hiring teachers my brother Vin serve with state government ọ serve with PDP government mgbe Sullivan na-achị

ndị SEDI manufacture ya all the science teachers from that from those schools akpọga ha SEDI to train them e provide a renovate more than 20 primary schools na be anyị ebunyere ha ebunyere ha school chairs throughout our place onye na go and read this and you can verify and you must research before i je ekwu okwu ọzọ these are matters of fact

PDP anọgo for 20 years they have not built one instead ndị niile dị adị anwụchago n'Enugu steeti o nwe ofu ha build in 20 years or my dear friend Toby proposed in the National Assembly Okay bịa n'akwụkwọ a, the answer is none.
Biko gekwanụ ntị ọ ị ma na ọrụ a na a na-amụ ya amụ. Agwara m unu na federal gọọmenti nwere policy na a na-enwe one federal polytechnic in each state. Already, e nwere proposed federal polytechnic by law which we have concurred

mana ihe anyị yọrọ ndị na-achị anyị a bịa n'ihe dị ka Aninri ebe a na-enwe rice rinne a bịa ebe a na-akụ a na-akụ akpụ mgbe ebe a na-akọ ugbo dịka ee ọka unu tinyere ụmụ nwaanyị anyị ihe dịka obere indọstrị a na-akpọ ya cottage indọstrị itinyelu ihe ha si ebe ahụ wee ịpụta ije kwụọ ihe dịka akpụ ọ bụrụ ihe dịka rice e tinye cottage industry e si ebe ahụ na-ebupụta rice a ga na-ebupụ na mba ọzọ unu tụnyere anyị ka iwebata ihe na industry a bụ obodo imepe emepe maka iweta industry wee nweta ọrụ ndị be anyị ụmụaka bịa nweta ọrụ maka industry na-eme ka ụmụaka nwee ọrụ rinne